who keep forcing other people to become Igbo. Ndị be anyị were unu mụ mara mụ at this point m ga-asị na ụfọdụ ndị be anyị ife we eme edo we n'anya ya ha anyị ji sị na ọ bụ na anyị fụ wa etiekwe n'elu n'uwe comment ije kpọwa ihe ịkọ ihe achọ ịkọwali wa ni ka wa wọha Facebook ga-abịazi nyeli we aka na-enu we na-enupụwe we n'ilo ife anyị bụ ndị na-ekwu nke bụ okwu mụ na ndị igbo ụmụnne anyị ndị ọzọ bulu comment ibia befu bulu like ibia befu bulu engagement ibia befu ka wee nue ka nke anyị kpuchi nke we ka m gwa anyị nke bụ eziokwu unu ma ka si lu page onye ọnwụ ife onyonyo ntị enye izuụka agaghị ofu nwata okpoho m chọpụha na izuụka na-abịga anyị na izuụka agaghị ọ nọ na page mushine na ede na ede na ede na ede ah, ọ na o nwezi nke o de m sị ka m je nene ke onye kọbụ awọ dịkwa maka onye igbo dị afọ igbo ka ọza okpoo ka ọ bụ m bịa sị awụ ọdịkwa onye m bịa banyazi n'ime page ya ọ n'ime profile or whatever it is m bịa banya n'ime bịa chọpụha na ya na nwa dị eme content mana oke nke ndị ọzọ afụ ụbọsị kee onye aja shụa na-ekwu okwu ọdọkpụ ada igbo ọdọkpụ ada igbo global sị na ada igbo global eji ike na-enu ndị be anyị na-asị na wa bụ ndị igbo ya bụ ife dị mkpa mmadụ ha nọ na-ekwu unu fụ onye unu afụ bụkwa onye igbo si na ọ bụ n'onye igbo onye igbo si na ọ bụ n'onye igbo ọ bụ na ọ bụ na nzuzu na ife unu eme dị unu n'anya unu mmume eme ife maka na wa mụ unu mụọ ajọ ife ti unu n'ime ahụ unu bụ ụdịrị ndị a ọ bụ na onye ọzọ na-edozi unu emebi ị mapụha unu amapụha na-ekwu okwu e ị ma sị na ị bụ onye igbo ị bịa dana na asị bịa na-ekwutọ ndị igbo bịa na-asị na anyị enu unu enu ka unu bulu ndị igbo o nwene onye enu onye ọbụla ka ọ sị na onye igbo ka ọ bụ anyị ekwu okwu e maka ụfọdụ adịka awọha da unu malị mmadụ one wọhago okwu e esi anyị ji kwuma okwu ndị igbo enyi anyị adịghị arịọ unu arịọ ọ sọ unu ekwe ọ sọ yị ị wele ofu n'ime ife abụọ m chọ ikwu ni ị pụ ezi wee tie yi mic n'ọnụ tie camera n'ishu wa abịa jụ ị kị bụ afa ị sị na afa ị bụ Ewele wa abịa sị na ị bụ onye igbo ị sị mba na ị bụ n'onye igbo wa abịa sị ị ebe ka ị si pụa ị sị na ị si Agbọ pụha ka ife me i ji fee ndị be unu i ji fee onwe na ndị be unu n'ilo ọ bụ na mụ ka i fe ọ bụ na ndị anịọma ka i fe onwe i ka i ji fee n'ilo onwe i ka i ji fee n'ilo bịa ka anyị gwa unu anyị adịghị arịọ unu arịọ anyị adịghị arịọ unu arịọ o nwene elele m ga-eri ihe na dịkpa ha ka yo kịta bịa sị na onye igbo ka ị bụ ewele ido isi na onye igbo ka ị bụ ewele ido isi na ọ bụ na onye igbo ka ị bụ mana ọsọ unu na ọsọ n'unu anịọma abịa unu ga-anọ n'ime unu sịzị na unu achọ na ịnọ n'ime unu ebuluzi ibu unu je ga-ekwudo ọba of benin unu ebuluzi ibu unu je ga-ekwudo ndị benin jenu je lụkwuo odibo wa sị na unu bụ Mana e setizikwanụ ring light bịa kpọma anyị iyi, ọ bịa sị na anyị a- na anyị em- na anyị enu ndị mmadụ enu, na anyị ji ike asị ndị mmadụ ka wa sị na wa bụ ndị Igbo. Ofu onye sigọ na of- onwe onwe ife onyonyo nke ọzọ ntị nke fụ asị na anyị bụ ndị Igbo amaghị na anyị amaghị na ndị anyị anyị amaghị na ndị be anyị bụ na ụfọdụ asị na Israel ka anyị si jene ụfọdụ asị na Abraham ka anyị si jene ụfọdụ asị na nke ị mali ebe ndị Igbo si jene na-afụ ụfọdụ ndị mmadụ ụfụ maka ife ri na igbo bụ izizi o tego igbo nọ wa bụ ndị bidolu ni ọ bụ na anyị bidolu n'etiti ka ọ na anyị bido ka ndị ọzọ bidoge wegete enweghị ike detu sị na na ama dị ọnwa ka ndị igbo ji bịa mana maka na o tege ndị igbo nọ ya ha ya o ji bụ na o nwene onye nwe ike kọwani mana nke bụ eziokwu bụ na Ọ bụ na wa mụ ife, i ye so ife ndị Igbo ọfụma. Ị ga-afụ na ndị Igbo e, ụfọdụ ndị historian ewehasigo proof ife igosini na ndị Igbo ama ndị Igbo ji bido na ndị Igbo bụ ndị izizi. Unu maghị na ndị Igbo te nwe ka we si ede edemede mbụ onwe ka anyị na onwe anyị tupu ndị british abịa fujuo anyị awa fuju n'ime nigeria ndị igbo te nwe ka we si ede ife nke we ndị igbo mala akwụkwọ ndị igbo em- mali ndị igbo mali technology tupu ndị ọcha abịa ndị igbo emememege ife ndị a tupu ndị ọcha abaha sị na wa abịa igosi anyị na discover na-eme nke ife ị maghị na edemede ka ndị igbo si ede ife ma ndị efik ma ndị otu wee sosi ndị igbo sosi ndị igbo ji n'ọfụ na-ede ife unu maghị na aka ngụ maka ya na ife afụ anọga 5000 years ago igbo nwe ka we si ede ife maka agụ maka na unu adịghị achọ ịgụ ife ọmụhụ ife ndị ọsọzụkwa waghị mmebi ife gbasịlị ndị igbo wa chọ na ige ntị mana ife wa chọ ikwu ni bụ ka ife wa chọ ime ni bụ ka we ga-esi buda ndị igbo maka na anyị ajụga na wa ama ebuda anyị wakwamazi kpọnụ anyị iyi ka o si sọ ụnụ mana ife ọ bụ enyi anyị ama butue anyị ama akwụsị ikwu ni anyị ama akwụsị ikwu maka ndị igbo anyị ama anyị ama akwụsị ikwu maka the unification of ndị igbo anyị ga-abịa ka ọ marịrị ọ sọ ụnụ na ọ sọ ụnụ kwamanụ wele ọnụ mụ mala mụ azọkwa na anyị subscribe ni na ọ bụ na ị bụ onye igbo ka ị bụ and ife m asọ gị ife anyị ekwube na-asọ gị ife ndị igbo na-asọ gị subscribe ka o mesienụ